na-agụ na-agụ isi a this boy onye na-eme gị n'isi M sị a bịa this boy na-apụ ala ọ sị m asa baby bịa ka m kpọrọ gị jee boutique m sị ya ụsụ mịa gị biri ifu kpọrọ nne gị jee boutique ị ma na-agụ ya kwa ya ọgbagụta m ya Ị- ị na-akọwa akụkọ akụkọ akụkọ ndị- akụkọ nkọsasị ka ị na-akọ ya ana m agafe n'ụzọ nwa m isi ele m anya o kwe n'isi ana m agafe n'ụzọ nwa m isi ele m anya o kwe n'isi ọ sị m hey you bịanụ bịakenụ bịakenụ m sị ya hey you boy don't waste my time onye nchim chim pepe ka nta ka m kwere ị chọrọ akụkọ ya akụkọ ya akụkọ m ihe tagodi agba ilu gị mba na o nwe nke m ji mma Ngwa ta taa ya igbo ndị ọma okwe ka anyị bịara iti game ka anyị chọrọ ịgba game a bụ onye zata ọ ṅụọ Baileys ụnụ ahụrụ Baileys a mmanya ndị odogwu mmanya ndị asa odogwu ihe a ka anyị chọrọ iji wee tie okwe a onye zata ọ tara nke a ṅụọ onye dakwanụ ya takwa nke a ihe a bụ agba ilu ya ndị a na-enuche onye daa ya ọ taa agba ilu a ọ ya-atagide ya tachaa nna anyị ga-ebu ụzọ kenenụ ndị ọma na-ege anyị ntị ndị ọma na-ekiri anyị ndewonụ ọ ka dị mma tupu anyị ebido biko nna anyị kpọrọ anyị Baileys a ka anyị wee anyị wee bido mmanya anyị ga-eji wee chara anya mgbalị mgbatọ mgbatọ daalụ ome nna anyị ga-ebute ụzọ kedu onye ga-ebu ụzọ mmụ ka ọ gị ọ na-agụ gị agụ buru ụzọ na ọ na-ama gị n'ahụ jijiji maka m ga-agwa gị gwoo gwoo agba ilu a ị tachaa anya nakwu ya debegodo ya side gị maka nke gị ka ọ nke a nke Baileys a mụ onwe ya m ga-etiti eti tichaa ya taa okwu dị ya n'azụ Tawa agba ilu. ọ dị mma ọ ya adịghị mma n'ahụ ejighị ọnụ etinye azụ n'ofe Ee. ka anyị bido weta Ee. ajụjụ gị eji nke mbụ e ome nke mbụ kedu ọjị na-agba ọjị agbaghị agba n'ala Igbo gịnị ka a na-akpọ ya kedu ihe na-aza ọjị agbaghị agba
ọjị ọjị agbaghị agba ọjị ọjị nye ọjị anaghị nke anaghị agba agba ịma na ọjị na-eme na m weta ọjị nke a ofu ebe e kewara ekewa ebe e kewara

10 seconds nke a ịza na ọ dị ka igbuturu oge ya ana m anụ ee ijiri idea wee chee ọ maka na ịza ịjụọ ya ofuma anyị na-agbakarị ala ka nwee ike ghọta ya, ị ga na-ajụ ya ofuma mba ị ga-aghọta ya nna anyị ga-egbutu ịsa ọjị ọjị ọjị na-agbagha ebe ihe na maka ọgbụgba awụ ị nwere ike ịna-agba kpom enwere ọjị na-agba kpom ịjụọ ya nke ọma ọ wụ isi na-ajụ na-agbagha agba ọjị a na-agba agba ọ wụ ukpaka azatara m ya ka ọ na azataghị m ya

ka m fọtọ maka ọmụnwa ga nkwụ ya ọzọ n'oge anyị ọzọ ị si aga azata Amadioha ị si aga azata ajụjụ m na-ajụ gị ị makwa na anyị gara akwụkwọ abalị ihe gbasara Igbo anyị ji abalị were mụ ya ọ dị mma osu elee ebe m ga-esi bido ọ sọ gị bido n'etiti ọ sọ gị bido na ndịda ụdị okwu dị ya n'azụ kwụchiri chịm nweghị ihe na-eme okwu dị ya n'azụ e nwere anụ bụ chi bọọ ehihie dịrị o nwee di ma chi jie alaba ụra ọ gbara aka di kedu anụ dị ihe ahụ chi bọọ o nwee di nwee ndị na-anụ ya mana chi jie alakpuo ụra ọ gbara aka di kedu anụ dị ihe ahụ ewu emekwana nke m jụrụ gị ọjị jụwa m anụ ọkwa ka m ghara igbu oge tịkọntịkọ oge ọ fọrọ ole chi bọọ o nwee di chi jie ọ gbara aka di Onye na-anụ ọhụ? O nwee di
ọkụkọ
tịkọntịkọ mmiri agakwala o tupu ịzapụ ya ọkwa azatara m ya ọkụkọ Ọ, ọkụkọ. ọkụkọ ejige m ga-emere gị Christmas Christmas ka m ga-agbara gị Daalụ. mgbe akpụkọ nke mbụ Hey, daalụ nna ị gara ata anyị. ihe na ma nke ọzọkwa aga m emere gị ebere daalụ Ọ ọkụkọ ụmụnna chi hoo n'ụtụtụ ọkụkọ kpagharịma nnekwu ọkụkọ kpagharịma ịhụ oke ọma anaghị agba ya sakasaka nke eferie nke ọsị ego m ga-eji lụgo otu nke ọ ga-ahụ otu nke ọ ga-ahụ otu nke ọ ga-ahụ nke eferie nke si akwa m ga-azụrụ gị otu nke ọ ga-ahụ otu nke ọ ga-ahụ otu nke ọ ga-ahụ mgbe ha na-agbala ọkụkọ titi gba ọkụkọ titi ọkụkọ eru ala

gịnị ka a na-akpọ ebe ahụ nnụnụ na-eyihe akwa nnụnụ n'ime ebe ahụ ọ na-eyihe akwa ka ihe a na-akpọ ya n'Igbo ị nwere ike ịma ya na bekee ị madị ya aza ajụ ajụjụ aga m ahụkọ bela ise taa ihe a na-akpọ ya wụ akwụrụ ma ọ wụ akwụ akwụrụ nnụnụ ma ọ bụ akwụ nnụnụ akwụ nnụnụ akwụ nnụnụ ebe nnụnụ na-eyihe akwa akwụ nnụnụ
ihe anyị zatara ya

krismas na nka na-agbara gị ajụjụ nke abụọ ọsọ mgbada wụ ebee ọsọ mgbada wụ ebee igbo na-ekwu okwu sị ọsọ mgbada wụ ebe dị otu a kedu ebe mgbada na-awụ ọsọ Hey, ọkwa m. Ndị mgbada na-awụ ọsọ ebe ọ na-awụ ọsọ nọ. chere chere chere chere o nwere ka anyị si wee gụọ ihe a na na skuul mgbe ahụ tum tum gem gem ọsọ mgbada n'ugwu ugwu dị ya n'azụ ị dị egwu chineke mee ya ịmụ akwụkwọ i che na ọ gịnị ụgwọ akwụkwọ nna m kwụrụ m i che na ọ na-ala igbo tum tum gem gem ọsọ mgbada bụ n'ugwu ị zatara ya
anụkwa m ihe a ka i kwuru m ikwu
ịzatara gị okwu dị ya n'azụ ọ ka fọrọ enwere m ike ịkpọchara ya tupu na-ajụcha gị ọzọ. ngwa weta ajụjụ nke gị ajụjụ nke m abịa m abịa m o sị m bịawanụ bịawa bịa wepụta ya n'azụ bịawa bịawa gịnị ka a na-akpọ crude oil n'olu ite crude oil nke ya na-akpọ ya n'Igbo inwe ya ka ọ maka n'otu nsị ihe o nwere ike inwe ọtụtụ aha crude oil inwe ya zana m ajụjụ jụrụ gị ọ m jụọ gị jụkwa m crude oil enwe ihe m ga-akpọ ya wụ mmanụ mgba ojii maka mgba mgba awụ kru- mgba awụ ihe dịka korota crude oil ị ma na enwechi ezigbo aha mana asị m kwuo ya m ga-akpọ ya mgba ojii ma ọ bụ mmanụ mgba ojii Ngwa, were- tupu ị na-asị m taa agba ilu ka ihe a na-akpọ ya na anyị were godo ya tinye n'ọnụ elu ihe a na-akpọ ya n'ọnụ ka m mara ma i jikwa ya ọ wụ ị gbacha m agba ilu ọ gwụ ka nna gị nwazuru m ama ya Ah, ah, m jụọ gị ihe ị daa agha ịta emegodi ihe mee obey the law first ee ma ị ma ya ma ị maghị ya tagodi ihe taa ihe na ehe ị na-atazi ihe na ehe ele ihe a na-akpọ ya crude oil crude oil n'olu ite crude oil gịnị Eh? kedu kedu ihe a na-akpọ crude oil n'olu igbo crude oil.
Hey! Ogokwu dị ya n'azụ. nna anyị gobute ụzọ
crude oil gịnị ka ị chọrọ ka m ka m kpọọ ya Crude awụ na Igbo nke oil eji awụ Igbo. ọ dị mma crude otu anyị si akpọ ya n'oyibo

onye kọrọ na maachị ji ga-epu onye kọrọ na eprel ji ga ele nke wụ ọnwa ụkwa ji amịpụta kedu ụdị ajụjụ o nwere ọnwa ọkpọ patikula mont ụkwa na-eji amịpụta ọ na-amị na udu mmiri mana kedu ọnwa ọ ga-ebe udu mmiri udu mmiri ọnwa ịnwa ahụ amechi ihe a maka ndị na-ege anyị ntị na kọment sekshọn ga- eh, ha ga-azaghachi anyị ọnwa ahụ ha kwuo na kọment sekshọn na ihe ị zara m na ihe ịwa azịza ajụjụ ahụ o aga m enwude gị kwụọ agba ilu a. Ị na-ahụ mụ na-abịa nwude gị gbawaa gị ọnụ were ngaji na-akwọju gị ọnụ biko ị na-ele anyị ebe a na-egede ntị maka ugokwu dị ya n'azụ atụkwasịghị m obi na aghụghọ o jiri bịa na mgbede a biko ị na-ele game a nke ọ bụla ọ na-azataghị dee ya ebe a aga m agba ya agba ilu elee ọnwa ụkwa ji apụta njọ mba n'ihi e bu ụzọ zara ịzara na ọka ịta na ya ụkwa na-apụta June
kịta akị mana ihe ekwu June elee ihe i ji wee kwuo n'udu mmiri

chukwu na-adịghị ya ịnụkwa na m ajụjụcha ise ka ị ga-enyekwa m ya
ọ bụ m na-eme shi shi ọ bụ m na-eme ọ bụ m na-eme ife dị mma ọ bịara kwe ọ bịa n'uju

gara tinyere ya atịnyere na agbaju ya nnukwu ka ọ ka iso na-esi n'aka m aṅụ biri kwa ya maka ịma na ihe na-azatali ihe ụkwado mmanya ndị okenye gokwu dị ya n'azụ anyị mkpere m nna anyị na-ele m anya nwa ṅụcha nwa nwa nke fọrọ na iko m sị gị mgbe meghe ọnụ ya

Isi na ọ tapara n'ute.
ma birigodo ya ụzọ abụọ Hey, nna anyị ruru isi ụzọ. ma biri na ụzọ abụọ ka nyezie gị answer ya ka nye gị ọzịza ya Hey, na ụwa azịza ya hey. gbam na-atọ ya ka m na-anụ ụda Ya, mm, ya na-aza m ya.

Ndị ọkwa mmanwụ. Ehi na-ajụ. Kedu ihe na-agbara m?
Ajụjụ ka m chọrọ ị na-asị na onye onye na onye ide achọrọ gị belis. Onye ide achọrọ gị belis ị na-ekwupe. Nka nkọgọ dị nke m.
Ngwa. Gịnị ka a na-akpọ makeup n'olu Igbo? Makeup.
Makeup. Mhm.

ọwụsa akụkụ mmiri ọwụsa akụkụ mmiri mana ikpere mmiri maka ebe a ga-eli nwata ahụ eliela akụkụ mmiri ọtụtụ maka ndị mmiri n'ebe ụnyaahụ azụ ka obi gị ji gbaje elela akụkụ mmiri agaghị m akpọke ya akpọke ebe a lekwe ka m gosi gị a chọwa ebe a ga-eli nwata ahụ ya elie ya na na-asụ anya ndị nze na ndị ọzọ na-ege ntị ma n'ọnụ igbo ka anyị na-eme igbo sị na a chọma nwata ebe a ga-eli ahụ elie ya ebe a ebe ahụ o siri pụta ụwa na ahụ nri ebe ahụ o siri pụta ma gị anụbeghị ya mbụ nụ ya taa Ee. achọma ebe a ga-eli nwata ahụ ya elie ya na ahụ nne ya ebe ahụ o siri mapụta mgbe ọ na-abịa ụwa Mm. azatara m ya ị zatara anyị ga-ata akị ilu ya ndị nwe ajụjụ a Ya, mụ atakọrọla ihe a nke ị na-achọ ịkọwa
Ego akị ilu na-enye ọ na-enye ọ na-edozi ahụ ndị gụrụ akwụkwọ sị ọ na-edozi ahụ Ọ bụrụ na gị mma- nta ya ngwa m ataluo n'isi ebe a ngwa weta ajụjụ nke gị Hey.
tawa ngwa gwa m ịzụta ngwa nke a ị nwere ike ịzasị ya gịnị na-akụ oge si n'afọ nne m pụta

ọ wụkwa ụbọchị ọ time ọ na-adị ya esi ihe na-adịzi na birth certificate ọ bụ ihe niile ahụ ka a na-edekwasị ka etinye n'ime ya so gwa m ihe na-akụ mgbe A- ama m ya Hey, ngwa bụ taa taa taa taa taa ofu a just imepe ya otu iti ha ncha niile ọnụ ha chọrọ ha ncha baa gị n'ọnụ atabiri na atabiri na ịda ike akpọ okpo iti ka m nụkwa ka m nụkwa na ịma ka m nụkwa na ịzapụ na na ọ dị ya na Hey! certificate gị
ọ bụ ya

Show Promoter gụrụ egwu Show Promoter si ala Ọsụ nwoke Amannachi gụrụ egwu sị nwaanyị hụ ego di ya ele ihe ọ na-eme nwaanyị hụ ego di ya o mee gịnị n'egwu Show Promoter Hey. nwaanyị hụkwa ego di ya n'ebe ọ dị- ọ dị- ebe o dosara ya Mm.

chọrọkọm chọrọkọm wee n'ihe ị na-achọ ime ugbu a mana nke light ya nke na-acha white mere m chọrọkọm chọkọm kama nke a na-eme chọrọkọm chọkọm maka nke nke rọrọ arọ ọ- ọ dị n'iko gịnị ka ọ gịnị ka ọ gwa m ihe ọ akpụrụ achịa kai kai ogogoro chọrọkọm chọkọm gbere m Hey, nke ịkụzi ihe kụzikwere anyị ga-erube ị na-agba ego ihe nke iso n'ụlọ ihe kụziere anyị ga-erube ga-erube otu ọnwa

gụọrọ m supelụọrọ m oke ihe a wee bụ ijiri isonye mgbe ị na-eto mgbe ị dara nwata ị kwesịrị ịmụta ebe ndị ọzọ na-abịa supelụọrọ m oke ka m ibe gị obere expo oke Clement ngwa oke ngwa m. supere m oke oke oke e oke Mhm. ọ gwụla m kwesị m na oke Adị m anụ

arụrụrụbe ọtụtụ ihe nkụkọ Cordelia ọ na-enwere aha asaa ma aha asatọ eji agụ egwu mabiri mabiri luo weta ajụjụ nke gị nsogbu adịrọ

ka ihe ihere ji eme ewu na na ma ụmụazị ma okenye mana ihe o mere na nzuzo eh, laịsensị ya o bugo ya na o bugo satifiketi ya na-agagharị m bụkwara oge ị mara ya aza azatara m ugbu a ele ihe m kwuru m ji zata ya laịsensị ka ọ satifiketi mba kọwana na nka m pụta

na-agụ na-agụ isi this boy onye na-eme gị n'isi Nsị ya bịa this boy na-apụ ala ọ sị m asa baby bịa ka m kpọrọ gị jee butiki nsị ya nsụmịa gị biri ifu kpọrọ nne gị jee butiki ịma na-agụ ya kwa ya ọgbagụta m ya ihe na-akọ akụkọ akụkọ akụkọ akụkọ nkọsasị ka ị na-akọ anyị na-agafe n'ụzọ nwa misi ele m anya kwe n'isi anyị na-agafe n'ụzọ nwa misi ele m anya kwe n'isi ọ sị m hey you girl bịakenụ bịakenụ nsị ya hey you boy don't waste my time o nye m chinchin pepe ka m taa ka m kweta ebe a ka m mmadụ na-agụ mana ama m na ị ma agụ ya Tụtọpụziele ya nụ ka m- ọ dị m abịa ị ka nwere ajụjụ ọzọ

kpuchie anya ama m ebe m ji egbu gị ahụrụ m egwu egwu ụmụaka ngwagọrọ m wee wee ma n'elu na-eso ngị o buru ya n'isi Wee wee ndo.

tagodi agba ilu ocha bụ ngwụcha ihe a nnọọ were ihe anya m ka m wee mebisi ọnụ ngwụcha ihe were ihe tagodi tagodi nkọọrọ gị ihe egomazie nye m ihe nye m mgbịrịgba ka m kpawa nwa n'aka mgbe ọ ga-ebe obedebe mm. wee wee ndo wee wee ndo nye m mgbịrịgba ka m kpawa nwa n'aka mgbe ọ ga-ebe obedebe wee wee ndo wee wee ndo wee wee ma n'elu na-eso gị wee wee ma n'ala na-eso gị ị ghọtara ya ị ma ya ị ka ga-ata akị ilu ọzọ ngwa gịnị ka eke orie afọ na nkwọ pụtara
ahịa naanọ e nwere n'ala Igbo ahịa naanọ e nwere n'ala igbo eke nwere ihe ọ na-egosi orie nwere ihe ọ na-egosi ya kwa afọ nwere ihe ọ na-egosi nkwọ nwere ihe ọ na-egosi ị mabu na eke eke bụ ahịa naanọ igbo nwere ndị ọgbara ege ntị ebe a ka anyị ga-akwụsị gem nke taata na mbido gem ọzọ aga m enye anyị ọsịsa ihe eke bụ orie afọ na nkwọ bụ na ihe ha pụtara ihe ha pụtara maka ọ bụghị naanị ahịa ka ha pụtara e nwere ihe ha bekee na-akpọ ya what they represent okay eke bụ mba na game ọzọ anyị ga-agba ka anyị ga-akọrọ ndị mmadụ ọ bụrụ na ị leruru ruo n'ụdị oge a tuo onwe gị dike ị bụ dike agbago m ugo kwụ di ya n'azụ ụlọ agbago m ya agba ilu taa mụnwa wugopụta ụzọ na anyị jelube n'isi afọ omenala na asụsụ igbo ga-adị ọ bụ obi ọma ka e ji ebi ogologo ndụ tụsaa vidio a ọ bụghị naanị gị nwa kwesịrị ile ya hụ na your friend on facebook hụ na your friend via whatsapp messenger instagram telegram na ha leruru ihe a ruo n'ụdị oge a tụsara ha ka ha soro ya ihe a bụ otu igbo si ebi ndụ a nọtụ e gwutụ egwuregwu a matụ njakịrị a kụzitụ ihe nke a wụ okwe ka anyị tiri nwa bekee na-akpọ ya game ọ ka bụ m onwe m ga-ebute ụzọ ka unu kiriri okwe o tiri n'uhuruchi a ya na lọlọ ugo kwụ di ya n'azụ unu sokwa wee kiri anyị fụrụ unu n'anya ka emesịa follow na-asụ igbo television share our videos like and comment our content is nothing but original we love you all ka emesịa